nwaanyị ọbụla nọ na di na-agba n'ezi chọrọ ọnwụ di ya nwaanyị ọbụla nọ n'okpuru di ị hapụ di gị na-agba awe ị chọrọ ọnwụ di gị nke mbụ na ọ ga-ama ama bụ na nwaanyị ịgba n'ezi na-egbu nwoke ọ na-emere ụmụ nwoke ebere ụmụ nwaanyị ibe m unu ewekwala iwe ọ wụ unu ka m na-ekwu maka ya mana unu ewele iwe maka nke bụ eziokwu ka m ga-ekwu ọ dịrọ mma nwaanyị ọbụla nọ na di ịgba n'ezi nke mbụ bụ na ọ bụ nsọ ala nke abụọ bụ na ọ ga-emebiri gị ezinụlọ nke ịtọ bụ na ọ ka mma na ị pụghị apụ maka ị pụọ na nlọta na-enye nsogbu nke anọ bụ na ọ ga-ebunye gị ajọ aha ọ ga-emebiri gị ọtụtụ ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-agba n'ezi n'ihi na ha hụrụ na di ha na-apụ o nwego onye m gbara ajụjụ ọnụ onye a kwetere na ọ na-agba n'ezi mana ọ sị m na ihe kpatara ya ji agba n'ezi bụ na di ya na-apụ na ọ kwa di ya na-apụ na di ya hapụrụ ya for that ka ya nwa n'onwe ya pụọ agwara m ya na o metarọ ya nke mbụ bụ na ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke abụrọ ofu nwaanyị na nwoke abụrọ ofu na a bịa n'ihe gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị nwaanyị na nwoke abụrọ ofu ka okike chi ụwa si wee kee ụmụ nwoke dị iche na ka o si wee kee ụmụ nwaanyị nwaanyị ga-asị na ya na-agba n'ezi maka na ọ hụrụ na di ya na-apụ onye ahụ dara ya i metarọ ya ị na-amụnye ọkụ n'ezinụlọ gị ị chọrọ imechi ezinụlọ gị marakwa na ọ bụrụ na ị na-agba awe i si ebe ahụ were ego lọta bịa were ya siere di gị nri ọ na-eme ụmụ nwoke affect ụmụ nwaanyị ibe m ụfọdụ ewerego ihe a wee mere ọrụ aka ụfọdụ ụmụ nwaanyị ewerego ihe a mere ọrụ aka ma ọ dịrọ mma ọ dị njọ nwaanyị nọ na di kwanyere onwe ya ugwu cheta na ị mụrụ ụmụ cheta na ị mụrụ ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na gị nwa bụ nne nwaanyị apụọ gaa mebe ụdị ihe a kedu ihe ị ga-agwa ụmụ gị ọ bụrụ na gị nwa bụ nne nwaanyị pụọ mebe ụdị ihe a ị makwa na ọ ga-ebunye ụmụ gị ihere di gị dị ndụ arụ dị di gị gị na ya bi ị hapụ di gị na-agba awe onye ọbụla na-agba n'ezi mara amara na ihe ọ na-eme bụ nsọ ala mgbe ala bụ ala na ọ na-abụ e nweta onye gbara n'ezi ọ na-akwa ala o jee gọọ nna o jee mee appease the gods of the land ma kịta na a na-asị si hapụgodo omenala maka ọ bụrụ n'omenala nwaanyị ọbụla nwara anwa tụwaa ụkwụ nwaanyị nwara anwa gbaa awe hapụ di gị gbaa n'ezi ị ga-achọ a chọpụtara na ị ga-eme nsọ ala ị ga o nwere ihe ị ga-eme to appease the gods of the land ma kemgbe onye ọbụla bazịrị na old things has passed away ọ zị nke sọrọ onye o mee mana ihe m na-achọ ịgwa unu bụ na o nwehụ any religion kwadoro ya ma chọọchị akwadoro ya ọdịnala akwadoro ya omenala akwadoro ya nwaanyị na-agba n'ezi ọ na-egbu nwoke nke ị nwere ju gị afọ ị mara ihe ọbụla ị ga-etest ọ kwa gị lụtara ya ọ kwa mgbe ị na-alụ ya ị hụrụ ya ọ dị gị mma ọ ihe kpatara e ji ejiri ije di ka ị were n'oge ahụ lezicha anya mara ma di gị ọ dị gị mma ọ bụrọ ị lụta di ị lụbatazie di ị wee kwuo na nke di gị adịrọ gị mma o toro ogologo o buru ibu na ị chọrọ nke sụrụ mkpụmkpụ ị chọrọ nke toro ogologo nwanne ọ dịrọ mma ọ bụkwa na ọ bụ ego bụ ihe na-ebugacha ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'ije gbaba away biko nwaanyị ọbụla gba mbọ chọọ ihe ọ na-eme chọọ ka o nwee ihe ị na-eme maka ọ bụ na ị na-adị busy nwee ihe ị na-eme ị ma bịa legharị anya ije chọọ onye ga-enye gị ọ na-adị mma mmadụ ụmụ nwaanyị dị industrious ọ ga-enyere gị aka n'ụzọ dị iche iche ihe m chọrọ ịkọwara ụmụ nwaanyị ibe m bụ unu ewena iwe nwaanyị ọbụla na-agba n'ezi ọkpụrụkpụ okwu m taa bụ na nwaanyị ọbụla na-agba n'ezi mara na ị chọrọ ọnwụ di gị ọ na-egbu nwoke ọ bụ na ị mahụ taa mara ya ma nwaanyị na nwoke aharọ ekelekwa m unu tụsanụ m ozi ma maka ihe m bịakwara wụ maka ọdịmma anyị na ọdịmma ezinụlọ anyị onye o metụtara ya gbaghara ekelekwa m unu